agus níl aon chabhair ag teacht agus ag an deireadh ar ndóigh dul thar n-ais, deis ag Port Láirge an ceann sin a chur isteach agus tá an chéad scór laistigh de 30 soicind. Rory Hanley, fear lasmuigh, feicthe go deas, an lántosaí anois, Cathal Dennehy, Dennehy le scór maith ansan díograis san imirt ag Luimneach. Istigh ansan ag Jamie Shannon ó Rogha Éireann. Féachann sé in airde, uillinn ghéar go maith ag Shanahan. Ó! Sárchúilín ag Shanahan. Tríd agus Luimneach chun tosaigh istigh ansan. Fear contúirteach le luas is ea Ryan Horgan. Tá sé sin éasca go maith dó. Seo Port Láirge agus an t-ádh ansan le Hugo Quann. Seo chugainn Port Láirge. Deis scórála an ceann san ag Quann go hard. Thar an trasnán, ard díreach David O'Keefe. Modh díreach isteach ansan go dtí Rian Hogan. Deis aige siúd agus tá sé sin treoraithe thar an trasnán. Shane Power. Ceann san ag taisteal agus scór maith ag Power. Isteach i láimh Jack Power. Ar n-ais a théann sé siúd. Deis anois ag Port Láirge agus ag Bradley Penkert. Bhuel tá sé sin seolta go deas aige siúd thar an trasnán. Spain ag teacht arís. Trí chúilín go dtí seo tráthnóna. Féachann sé in airde. Deis ar chúilín uimhir a ceathair. Tá an ceann san imithe thar an trasnán. Scór maith eile ansan. Sliotar trasna ansan ag an deireadh. Deis ag Alex Kearns spás aige gan éinne in aice leis agus é sin éasca ag Luimneach. Radharc maith aige chun Shane Carroll a phiocadh amach agus deis scórála maith ansan ag Luimneach arís an iomarca spáis tugtha ansan. Pas ag an deireadh amach go dtí Jamie Shanahan. Cúilín maith níos túisce. Deis ar scór eile agus tá sé sin go maith ansan ag Shanahan. Nóiméad. Bhuel, tá sé ag Port Láirge ag an deireadh agus ag Jack Power. Pas tugtha isteach go dtí Cormac Spain! Á, cad é mar chúl! Díreach roimh an. Seilbh anois do Phort Láirge. Ceann blocáilte acu siúd. Deis anois ag Cathal Dennehy. Dennehy ag gearradh isteach ar an gcúl. Deis anseo ag Luimneach agus cúl ag Cathal Dennehy! Tríd go dtí Pearse Quann, pas ina ghar ach Gearóid Ó Sé arís ag teacht chun tosaigh agus le pas ina ghar dá chomhghleacaí Conor Hauck. Uillinn ghéar. Á! Sár chúilín ag an bhfear sa chúinne. Smacht den lámh ansan ag Spain. Triúr ag teacht amach ag iarraidh é a stopadh. Lámh in airde ag an réiteoir. Buntáiste á thabhairt. Ach ní gá aon bhuntáiste clúdach ar n-ais do Phort Láirge. An ceann san sleamhnaithe tríd, b'fhéidir go bhfuil deis anseo ar chúl stopaithe ag an gcúl báire. Beidh buille cúig mhéadar is seasca le n-imirt ó cheann ceann na páirce. Deis istigh ansan ag Dylan Murphy. Smacht aige. Féachann sé in airde. Á, sin cúilín maith ag Murphy. Camán caillte. Fuair sé buille chomh maith. Agus ag an deireadh, b'fhéidir go bhfuil deis ar scór anois ag Jamie Shanahan. Tá an tríú cúilín aimsithe ag Shanahan. Spás istigh Alex Kearns. Ní Alex Kearns ach an t-ionadaí Cillian Begley. Cúilín aige. Réitíonn sé plúchta ansan. An bhfuil tarraingt agus stracadh á dhéanamh? Tá go deimhin. Power ar an tarna iarracht. Agus sin díograis ansan ag Fardell ar an líne. Coimeádtha laistigh. Seilbh ag Port Láirge, b'fhéidir go bhfuil oscailtí anois. Ag féachaint ar na roghanna, tá siad sásta an cúilín a thógaint ag an deireadh. Tabhartha go istigh ansan ag Port Láirge, b'fhéidir go bhfuil deis ansan ag Spain! Ó, díreach ar dheis! An scór deiridh anso sa chéad chluiche Staid Semple, Port Láirge in in uachtar, ceithre chúilín eatarthu ag an deireadh, haon a hocht déag ag Port Láirge, haon a ceathair déag ag Luimneach. Comhghairdeachas le Port Láirge, iad cáilithe go dtí sna cluichí leathcheannais.